Nefai chaputala 8, Lehai anaona masomphenya a mtengo wa moyo, ndipo iye anadya zipatso za mtengowo, analakalaka apabanja pake kuti nawonso adye nawo zipatsozo, ndipo pambali pa ichi anaonanso chitsulo ndi njira yaitali yopapatiza komanso ntchito za mumdima zimene anthu ambiri amakodwamo. Kuphatikiza apo, Lehai anaona mkazi wake ndi ana ake awiri, Nefai ndi Sam, kuti ndi amene anadya nawo zipatso za mtengo wa moyo, pamene ana ake awiri Laman ndi Lemuel anakana kupita kukalandira zipatsozo. Izi zinachitika pakati pa zaka za 600 kukafika 592 B.C. Yesu Khristu asanabadwe. Verse 1 Koma inakwana nthawi imene tinasonkhanitsa mbewu za mitundu yosiyanasiyana, komanso mbewu za nthangala ndi mbewu za zipatso zosiyanasiyana. Verse 2 Bambo anga Lehai akukhalabe m'chipululu muja adati kwa ife, Taonani, ine ndinalota loto, kapena kuti ndinaona masomphenya. Verse 3 Koma chifukwa cha chinthu chomwe ndinachiona inechi, ndiri nako kukondwa kwakukulu mwa Ambuye chifukwa cha ana anga Nefai ndi Sam, popeza ndikudziwa ine kuti angakhale ambiri a ana awo adzapulumutsidwa. Vesi 4, Koma ndikumva chisoni kwambiri ine ndi ana anga Laman ndi Lemuel chifukwa cha inu, popeza taonani, Ndinaona m'maloto mwanga za inu nkhalango ya mdima ndi yoopsa, vesi 5 ndipo ndinaona munthu wovala mkanjo woyera akuimirira pafupi ndi ine, vesi 6 ndipo munthuyo anati, Unditsate ine, vesi 7 koma m'mene ndinamutsata iye, Ndinadziona ndekha kuti ndine munthu wokhala m'dziko lamdima ndi lonyansa. Vesi 8, Koma nditayenda kwa maola ndithu mu mdimawo, ndinayamba kupemphera kwa Ambuye kuti andimvere chisoni ine mwa zifundo zake. Vesi 9, Koma nditangomaliza pemphero kwa Ambuye ndinaona kuti ndili m'munda waukulu. Vesi 10, Ndipo ndinawona mtengo wa zipatso zolakalakika ndi zosangalatsa kudya. Vesi 11, Ndipo ndinathyola zipatso za mtengowo ndi kudya, ndipo zinali zokoma kuposa chipatso china chilichonse ndinadyapo, komanso ndinazindikira kuti zipatsozo zinali zoyera. m'chiyero choposa china chilichonse. Vesi 12, Ndipo m'mene ine ndinadya za ichi, ndinamva mumtima mwanga kudzaza ndi chimwemwe, choncho ndinalakalaka ine kuti apabanja anga nawonso adye nawo, popeza ndinawona ine kuti zipatsozo zinali zabwino koposa. Vesi 13, Ndipo m'mene ndinaunguzaunguza kuti ndiwone ngati apabanja panga, mwina nawonso anali komweko kumene ndinali ineko. Ndinawona mtsinje wa madzi umene unayenda pafupi ndi mtengo wakubala zipatso ndimadya zija. Vesi 14, Koma mmene ndinayang'ana kuti ndiwone kumene mtsinje uja udachokera, ndinawona kanjira kakang'ono. kakupita ngati uko, koma m'mene ndimati ndipenyetsetse zoti kanjirako kakuchokera kuti, taonani, ndinaona kuli mayi wanu Sariya, Sam ndi Nefai atayima ngati poteropo, koma onsewa amaoneka ngati asochera osadziwa kumene akupita. Vesi 15, Ndipo ndinawakodola iwo ndi kuwaitana iwo ndi mawu okweza, kuti abwere kumene kunali ineko ndi kudzadya zipatso zokoma kuposa zonse. Vesi 16, Ndipo iwo anabwera kumene kunali ine ndi kuyamba kudya zipatso. Vesi 17, Ndipo ndinafunitsitsa ine kuti Lamani ndi Lemueli abwere adzadye nawo zipatso, koma m'mene Ndinayesetsa kuponya maso anga uku ndi uku, makamaka kumene mtsinjewo umachokera, kuti mwina ndiwawona iwo kumeneko. Vesi 18, Mwamwayi, ndinawawonadi anthuwa kumeneko, koma zachisoni anakana kubwera kudzadya zipatsozo. Vesi 19, Koma mwadzidzidzi ndinawona chitsulo chitagonekedwa m'mbali mwa mtsinje kukafika ku mtengo wakubala zipatso zokoma zija, ndi pafupi ndinayima ine. Verse 20 Ndipo ndinaona njira yowongoka ndi yopapatiza yomwe imabwera ndi moyandikana ndi chitsulo chija, ndi kudzafika ku mtengo kumene kunali ine, koma kumene imachokera njirayo kunali munda wokula ngati dziko. Vesi 21, Ndipo ndinawona anthu osawerengeka, ambiri a iwo akulimbirana kupita kutsogolo kuti apeze mpata wokafikira ku mtengo wa zipatso kumene ndinali ineko. Vesi 22. Ndipo anthuwa anayendadi mpaka m'njira yofika ku mtengo wa zipatsozo. Vesi 23, Koma anthu aja asanafike ku mtengo uja, panabwera thambo la mdima, ndipo mdimawo unali waukulu ndi woopsa ndithu, mwakuti chikhamu chonse cha anthu chimene chimabwera chija chinasokonekera. Vesi 24, Koma ndinaona ena mwa anthuwa akuyesetsa kubwera, ndipo anafika nagwira chitsulo chija, ndipo amabwerabe atagwira chitsulocho, akuyenda mu mdima, mpaka anadzafika nadya zipatso za mtengowo. Vesi 25, Ndipo atadya zipatso za mtengowo, anamwaza maso awo uku ndi uku, anali anthu ogwidwa ndi manyazi. Vesi 26, Inenso ndinaponya maso anga uku ndi uku, ndipo ndinaona kumbali ina ya mtsinje wa madzi kuli chinyumba chachikulu cha malo ambiri mkati mwake, koma chokhala ngati chili m'mlengalenga. Vesi 27, Ndipo chinyumbacho chinadzadza ndi anthu, aakulu ndi ang'ono, amuna ndi akazi, ovala zovala zabwino kwambiri, koma owoneka ngati onyogodola ndi kumaloza zala zawo kwa anthu amene amadya zipatso za mtengo. Vesi 28, Koma atalawa zipatso za mtengo, Iwonso amaoneka amanyazi chifukwa cha anthu amene amawanyogodola aja, ndipo iwo anabalalika nasokonekera. Vesi 29, Ichi ndi chifukwa chake ine, Nefai, sindikukamba mau onse ochokera kwa bambo anga. Vesi 30, Mwachidule anaonanso anthu ena ambiri akukankhanakankhana uku akugwira chitsulo, kulimbanabe kufika kutsogolo mpaka adagwa pansi nadya zipatso za mtengo. Vesi 31, Koma anaonanso makamu ena a anthu akufunitsitsa kupita ku nyumba yaikulu ndi ya malo ambiri m'kati mwake. Vesi 32, Koma chodabwitsa chinachitika kuti anthu ambiri a gulu lija anamezedwa ndi kulowa ku pansi kwa chitsime, ndipo ambiri a iwo sadawonekenso m'maso mwa bambo anga, chifukwa iwo analowa m'chipiringupiringu. Vesi 33, Koma olowa m'nyumba yokula modabwitsayo ndiwo khwimbi la anthu, koma khwimbilo litalowa m'nyumba ija limalozabe zala zawo pa ine ndi. Pa aja anali kudya zipatso, koma tonsefe sitinalabadire za iwo. Vesi 34, Awa ndiye mau ndinamva kuchokera kwa bambo anga, kuti ambiri amene analabadira za ajawo, iwonso adagwa. Vesi 35, Koma bambo anga ananenetsa kuti ndithu Lama ndi Lemueli sanadye nawo zipatso. Vesi 36, Ndipo bambo anga atamaliza kulongosola za lotolo, kapena kuti za masomphenyawo, amene anali ambiri ndithu, anazindikira kuti iwowo anali ndi mantha ndi chiopsezo choti Lama ndi Lemueli akadatha kuchotsedwa pamaso pa Mulungu. Vesi 37, Ndipo pa nthawiyi bambo anga anayesetsa kuwadandaulira awiriwa kuti awamvere iwo kuti mwina mwamwayi Mulungu adakawamverako chisoni ndi kuti asawataye kunja iwo. Vesi 38, Ndipo bambo anga anapitiriza kuwalalikira awiriwa. ndi kunenera zambiri za iwo, ndi kuwalamulira iwo kuti asunge malamulo a Mulungu.